A Chaoimhe, tá fhios agam go raibh tú sa tSómáil an tseachtain seo caite agus chonaic mé thú ag caint ar Virgin Media Television an tseachtain seo caite faoi freisin. An féidir leat comhthéacs éigin a thabhairt dom inniu faoin fáth a raibh tú sa tSómáil an tseachtain seo caite agus faoi cé chomh tromchúiseach is atá rudaí i gCorn na hAfraice go ginearálta na laethanta seo?
Cinnte, sea. Bhuel, bhí mé sa tSomáil toisc go bhfuil tubaiste ollmhór ag titim amach ansin. Tá seacht milliún duine ann i mbaol, ní maith liom a rá i mbaol bháis, ach cinnte tá gorta ag bagairt ar an-chuid daoine ins an tSomáil. Tá sé seo ag titim amach de bharr athrú aeráide, de bharr coimhlint agus, dar ndóigh, de bharr tionchar géarchéim na hÚcráine. So an rud atá tar éis tarlú ná le dhá bhliain anuas theip ar an mbáisteach gach uile séasúr agus tá sé cinnte anois go dteipfidh ar an mbáisteach a thiteadh de ghnáth ag an am seo den bhliain. Dá bhrí sin níor éirigh le daoine aon barraí a fhás agus tá na hainmhithe, na beithígh, go léir beagnach tar éis bás a fháil, trí milliún beithígh ins an tSomáil amháin tá siad tar éis bás a fháil, so níl aon rud fágtha ag beagnach seacht milliún duine, níl aon bia ar fáil acu agus tá daoine ag bogadh óna áit lonnaithe, óna dtithe, chuig áiteanna cosúil le bailtí, áit a oibríonn eagraíochtaí cosúil le Trócaire ag lorg bia agus ag lorg. cabhrach. Tá an-chuid, an rud is measa ná go bhfuil an-chuid páistí agus daoine an-óga an-ghoilliúnach so dúirt an Náisiúin Aontaithe go bhfuil go mbeidh suas le 1.5 milliún páiste míchothaithe faoi faoin mí seo chugainn agus chonaic mé féin an an an-chuid páistí míchothaithe nuair a bhí mé ann an tseachtain seo chaite agus an fadhb atá ann ná do roinnt de na páistí sin tá sé beagnach ró dhéanach cheana féin. Níl dóthain airgead ins an chóras, níl dóthain bia, níl dóthain leighis chun gach uile pháiste a shábháil, sin an rud ollmhór, uafásach olc atá ag titim amach ach ní hé sin le rá go, go, go gcaillfidh gach uile duine de san 1.5 milliún sin a bheatha, ní hé sin le rá, é sin le rá ar chor ar bith is féidir linn an-chuid obair a dhéanamh chun daoine a shábháil ach, um, tá tá sé an-phráinneach go bhfaigheadh muid níos mó acmhainní agus níos mó airgead chun é sin a mhaoiniú. Rinne mé agallamh le Paul O'Brien ó Plan International Ireland ar an Aoine seo caite agus dúirt sé liom go gceapann sé gur b'fhéidir go bhfuil an pobal idirnáisiúnta ródhéanach an uair seo agus go bhfaighidh agus go bhfuil a lán daoine ag fáil báis, go háirithe páistí. An bhfuil léamh eile agat ar an scéal nó an síleann tú go bhfuil an cás chomh dorcha sin, a Chaoimhe?
Tá, is cinnte go bhfuil an cás an-dorcha agus an fadhb atá ann ná bhí sé an-deacair go dtí seo aon aird a tharraingt in aon chor ar an scéal seo cé go raibh sé soiléir le níos mó ná bliain anuas go mbeadh tubaiste ann toisc go raibh sé soiléir nach raibh an bháisteach ag titim agus de réir a chéile tá daoine ag cailliúint a mbeithígh, tá siad ag cailliúint aon airgead a bhí acu, tá siad ag cailliúint aon bia a bhí acu agus tá gach rud beagnach imithe acu. So you know, is dócha bheadh sé uafásach dá mba rud é go bhfaigheadh an líon sin daoine báis. Creidim gur féidir linn um, an-chuid obair a dhéanamh ionas nach dtarlódh sé sin ach ag an am céanna tá sé soiléir go bhfuil líon mór páistí ach go háirithe a bhfuair bás cheana féin. Tá sé an-deacair uimhir saghas an-daingean a bheith agat mar an rud a tharlaíonn ná fágann daoine a dtithe, fágann siad an áit ina bhfuil siad ag cónaí agus siúlann siad chuig baile b'fhéidir atá trí nó ceathair nó cúig lá amach ó thaobh, you know, siúlóid ar feadh trí nó ceithre nó cúig lá agus ar an mbealach toisc go bhfuil na páistí chomh lag san em, faigheann roinnt de na páistí bás agus caithfear iad a chur ar thaobh an bhóthair. So níl a fhios ag éinne cé mhéad páistí a bhfuair bás go dtí seo go díreach ach chuala mé na scéalta agus cloistear na scéalta seo arís agus arís eile go bhfuil clann tar éis páiste amháin nó b'fhéidir níos mó a chailliúint cheana féin agus chonaic mé, agus tá sé uafásach é a fheiscint, chonaic mé páistí ins na clinicí, ins na hospidéil a bhfuil Trócaire ag obair iontu agus tá sé an-soiléir go bhfuil siad an-lag agus an-ghoilliúnach amach is amach.
agus is scéal an-tragóideach é seo agus fiú, luaigh tú ansin, like, fiú, dúirt Paul liom an tseachtain seo caite ó Plan Ireland, like, fiú go minic nuair a shroicheann na páistí na campaí go bhfaigheann siad bás ar aon nós. Tarlaíonn sé seo?
toisc go bhfuil siad chomh tinn agus an rud a tharlaíonn ná b'fhéidir nach é you know easpa bia go díreach a chuireann cúis lena mbáis nó b'fhéidir gurb é galar mar toisc go bhfuil na páistí chomh lag san agus níl aon saghas immunity acu i gcoinne b'fhéidir rudaí cosúil le diarrhoea nó measles fiú you know tá sé sin tar éis briseadh amach agus sin é an cúis báis de roinnt mhaith de na páistí agus de roinnt eile tá siad just chomh lag sin nach féidir leo leanúint ar aghaidh, nach féidir leo anáil a tharraingt fiú. Ok, Caoimhe, cad atá tú ag impí ar an Rialtas in Éirinn agus fiú dár lucht éisteachta ar raidió inniu a dhéanamh chun tuilleadh cabhrach a thabhairt don réigiún seo? Bhuel, ó thaobh Rialtas na hÉireann, táimid ag impí ar Rialtas na hÉireann níos mó airgid a thabhairt, a chur ar fáil ionas gur féidir le heagraíochtaí cosúil le Trócaire, cosúil leis na Náisiúin Aontaithe, níos mó bia agus leighis agus uisce glan a chur ar fáil do níos mó daoine ar an dtalamh. So táimid ag iarraidh sin ar Rialtas na hÉireann. Táimid ag iarraidh chomh maith go n-ardóidh siad an maoiniú ins an buiséad atá ag teacht amach i gceann coicíse i gcomhair cabhair idirnáisiúnta ionas gur féidir linn saghas, you know, an obair a chur isteach sula thagann an géarchéim mar is é sin an bealach is fearr chun cosc a chur ar géarchéim ag titim amach ar chor ar bith sula tharlaíonn sé is gur féidir linn infheistiú a dhéanamh in, you know, leigheas a chur ar an scéal ionas nach mbeadh éinne ag fáil bháis nó nach mbeadh éinne in gcruachás mar sin. Ach i lár na huaire, chomh maith leis sin, táimid tar éis feachtas a láinseáil inniu mar bhall den Irish Emergency Alliance, sé sin, eagraíocht de seacht eagraíochtaí carthanacha cosúil le Trócaire. Táimid ag obair le chéile, táimid ag iarraidh ar pobal na hÉireann cabhrú linn cabhair a thabhairt go práinneach chuig daoine ins an tSomáil agus chomh maith leis sin i tíortha eile i Corn na hAfraice atá buailte ag an triomach. So má tá éinne in ann fiú cúpla euro beag, aon rud ar chor ar bith, a sheoladh is féidir dul ar an idirlíon ar ww. dot Irish Emergency Alliance. dot org agus bheimís an-bhuíoch as aon síntiús beag gur féidir le éinne a thabhairt.